koma tatiyeni tikambirane anyeratu ku state house maoti kunyera anali ndisanayankhuleko for a very long time you know koma chimapita mmutu mwa munthu ndi chani kuti after kuwabera amalawi after kudzilemeretsa after kupha chilima after kuononga dziko after kupanga china chilichonse choonesa kuti iweyo sindiwe munthu ofunikira kumayendetsa dziko malo moti ukhale ndi repentance spirit even remorse

I, I don't understand. I am shocked. Nkhani ya manyi is going international right now. It's going to be global news. Ndi nkhani yomvetsa chisoni. Taganizani inuyo mwasamuka mwakalowa nyumba ya nyuwani mukapeza kuti munthu anali mmenemo Wapakapaka manyi mmakoma. I was here, mcp was here, tinali pano ife. Mupite ku ma quarters, ma mita za madzi adula, awomba, makapeti achotsa, ma chandelier za magetsi, these things achotsachotsa. Kukhala kwa mtundu wanji kumene? Nde ine. ndabwera ndi suggestion ndikufuna tipemphe maloya ambiri maloya anzeru zawo tipange lobby parliament kuti tipange deregister mcp mcp chisakhalenso chipani tichotse mcp ngati chipani cho cha opposition chipani chotsutsa boma ndikupemphani amalawi panopa nthawi zina radical measures have to be taken if we are going to address issues that are facing us every day the issues that affect you and me inuyo ndineyo ma issues athu tiyenera kumapanga zinthu zoonetsa kuti tikuganiza ndipo tikuzindikira nde chimene ndikupemphani amalawi pakali pano if we have to think harder Tipeze maloya, tipeze CSO a ma organizations amene ali committed kuti awonetsetse kupita ku parliament ikangopanga convene parliament parliament ikangopanga convene the first thing to table is to make sure kuti mcp Tiichotse ngati chipani chotsutsa boma mmalawi chisadzabwerenso. Zimene zija zimatha kuchitika and zichitika. By law chipani chija chaonetsa kuti ndi ma terrorist amene chija. Those are terrorists they are not human beings they are not people that should be in a society. like ours in civilized societies. We don't want people like Chakwera, Sean Kampondeni, MCP. All these people are not supposed to be living with the conscious man. zimenezi muzizindikire panopa like ndi zinthu zokuti zikundikanikisa kuyankhula ineyo ndawerenga newspaper ija i'm sitting there and i'm thinking amene anganyele nyumba yachifumu ndi ndani musama osamazichepesa zinthuzi zimene achita a mcp zija ndi zoopsa kwambiri tawachotsa mboma akanyeranso mu state house kupaka mmakoma mpakana kuchotsa zimbudzi kuchotsa masinki iyayi akuluakulu that is madness ndikukuuzani akuluakulu like ah, tonse timakhala ndi ma venting episodes where you just vent out ine ndimabwera pa, pa page iyi because ndimadziwa zoti kuli anthu ukoko amene zawakhudza ngati ineyo and anthu amenewawa akufuna assurance akuluakulu ndikuuzeni lerolo mcp ndi chipani cha ma terrorist chimenechija ndi gulu la mbanda ndipo mcp tiichotse isadzakhalenso chipani m'malawi mcp ikhale illegal nditha kukupatsani history if you go to germany nazi party itapha ma jews 6 million 6 million Jews anaipanga deregister panopa it is illegal kuwe kuvala even cha nazi chi swastika chija chifukwa chokuti anaona kuti iyichi si chipani si movement ya anthu amene ali otukula dziko anthu ozindikira anthu anzeru anthu achikondi human beings panopa ku germany sungavale swastika ndikumayenda mumsewu tipange zimenezonso ku malawi pasapezeke munthu akuvala uniform ya ngwazi mwinanso olo kumene kuli mcp kuja anayika kongwazi kuja tikupange d- d- demark kumene kujako kukhale malo ajawo kuti history yes but tisiye kukuyang'anira because that's the foundation of evil in malawi i mean panopa we have to be progressive people anthu oganiza zo- zakutsogolo how we move forward how we develop each other ine ndimakhulupirira kuti zinthu zitakhala kuti zikuyenda bwinobwino and eh, tonse tikugwirana manja titha kulitukula dziko lathu lija dziko lija ndi laling'onotu dziko lija ndi laling'ono dziko lija ndi lophweka kuliyendetsa chimavuta ndi chakuti kumabwera generation ina yofuna kusintha ngati generation yathu ya, ya makolo athu yachina kanyama chiume anafunitsitsa kuichotsa mcp mmalo mwake mcp inawapha ndikuwathamangitsa ambiri mmalawi muja ena ama- amakafera kuja ku, ku zambia achina mkwapatira mhango maleta bom orton chirwa akungomutsekera ku ndende ndi mkazi wake aleke banda anamangidwa achina bakili muluzi aja anamangidwa nthawi imene ija inaliyo kuti tikanawina if we had fought akanatamana kugwirana manja bwezi zonsezi kulibe bwezi mcp kulibe nde pano pamwina ndi nthawi yathu ifeyo to make sure kuti tichotse mcp i'm telling you amalawi munthu sunganyere mu state house Ns- munthu umanyera pogona munthu umanyoza khomo lako Kodi tizalikonda bwanji dziko lathu ngati tikupanga zinthu ngati zimenezi zinthu za it's disgusting now funso limene ndakhala ndikuzifunsa ine kuti manyiwa anali andani chakwera mkazi wake ana ake sean kampondeni anali manyi andani kwenikweni zimene zoni zimene ndikumazifunsa ine kuti who could have done that Kom- because osamakana manyi pamene nonse munali konko panopa malawi yense akumaganiza zimenezo kuti manyiwo anali andani ndikuzaganizira mrs chakwera aja kupaka pakhoma ndi penti manyi a munthu ndiye mmene ine ndikuganizira apa i'm sorry but that's the way i'm thinking i'm like what's going on it doesn't make sense